Scéal é seo anois mar gheall ar nuair a tháinig an tae go hÉirinn ar dtúis agus fear an tae an ainm atá ar an scéal. Agus is dócha timpeall ar an hochtú aois déag, tosach an hochtú aois déag nó b'fhéidir beagáinín beag níos déanaí, a thosaigh an tae ag teacht, tháinig sé na Breataine ar dtúis, ní nach ionadh, agus tháinig sé go hÉirinn ansan agus ó! bhíodh cad é dúil aige, daoine, is dócha, rud mór ab ea é, bhíodh afternoon tea an dtuigeann sibh ann tamall agus rudaí mar sin agus rud mór ab ea an tae agus tá tithe tae agus siopaithe tae agus rudaí mar sin fós ann, nach aon saghas tae ann. Ach tháinig an-dhúil ar fad aige muintir na hÉireann sa tae. Agus is dócha, níl aon áit anois ná go raghfá isteach ná go dtabharfadh duine dhuit an mbeidh cupa tae agat. Is an-chóir iad ar fad na hÉireannaigh, an-fhlaithiúil ar fad ar an gcuma san. Agus eh ní i siopaithe a dhíoltaí an tae in aon chor an uair sin, ach dhíoltaí an tae, Thagadh fear timpeall le capall is cairt, is dócha, agus is amhlaidh a bhíodh sé ag díol tae ó thigh go tigh. An-chuid de phúint á cheannach aige nach aon duine, bhíodh muirear mór ar nach éinne an uair sin, agus bhíodar ag déanamh go hiontach ar fad, is dócha gurb iad na chéad salesmen iad, fé mar déarfá. Agus d'fhanaidís sna hóstáin ba ghalánta ar fad sna háiteanna sa bailte móra. Ach an fear tae seo go bhfuilimse ag tagairt air, tháinig sé isteach an Daingean. Agus d'fhan sé san óstán, is dócha, n'fheadarsa ab é an t-aon óstán a bhí sa Daingean an uair sin, eh? Lee's Hotel sa Daingean. Tá pictiúr de i leabhar Pheig Sayers, is dóigh liom. Ach ehm, is dóigh liom gurb é an banc atá ann fé láthair anois. agus dúirt sé go ndéanfadh sé taobh, cuid de taobh thiar de Dhaingean Uí Bháin a dhiaidh, agus bhí sé ag imeacht ó thigh go tigh agus é ag díol tae go breá agus é ag déanamh go maith a mh'anam, ceithre phunt tae á cheannach anso is deich bpunt tae á cheannach ansúd, bheadh tamall sara mbeadh sé timpeall aríst, a' dtuigeann sibh. Agus tháini' sé go háirithe go dtí, an t-am so bliana ab ea é timpeall roimis na Nollag, agus tháini' sé, go dtí, is dócha, gurb é an tigh deireanach a bhí uaidh, is bhí sé ag teacht dorcha. Agus an tigh seo, ó, tigín an-bheag ar fad ab ea é, ní raibh ann ach aon tseomra amháin, agus dúirt sé go ndéanfadh sé an tigh seo agus ansan gur ghearr an mhoill air mar go mbeadh sé isteach sa, bheadh sé isteach an Daingean aríst. Bhí sé ag teacht an-fhliuch ar fad. Chuaigh sé isteach go háirithe is cheannaigh bean an tí an tae uaidh is bhíodar ag caint is ag cadaráil agus nuair a dh'imigh sé an, Tráthnóna san oíche tháinig sé amach arís ná bhí an, bhí an tráthnóna athraithe, bhí scríob cheart ann agus gála gaoithe agus báisteach anuas díreach. Agus dúirt sé leis féinig, bhí sé ag imeacht an-dhorcha, ní dhéanfaidh mé an beart isteach an Daingean in aon chor. Mar sin bhuail sé le fear a' tí agus d'fhiafraigh sé do fear a' tí, an mbeadh aon tseans go bhféadfainn fanacht anseo anocht agaibh? Agus fé mar dúrt ó chianaibh, daoine an-fhlaithiúil is ea na hÉireannaigh. Agus tá. Céad míle fáilte romhat, arsa fear an tí. Féadfaidh tú do chapall a chuir isteach sa bhothán san. Nach é sin dtigh an liní a ghlaoimíd ar an mbothán san? Is dócha go, go, go, dhein sé amach gur focal Béarla é sin, liní, lean-to, gur ón lean-to a thagann sé, n'fheadar. Ach cuireadh an capall isteach ach go háirithe sa bhothán agus b'in é an drochdhíon a bhí ar an mbothán, bhí an braon anuas ann. Ach ba chuma. Dúirt sé, Beidh fothain ag an gcapall agus beidh sí alright. Thug sé punann coirce dhi is dócha is chuaigh sé isteach an tigh is le linn dó díreach a bheith dul isteach an tigh ná fuair sé boladh an bhácúis. Úúú agus éinne a gheobhadh é sin, á, cuireadh sé, cuireadh, cuireadh, tháinig uisce lena fhiacla is bhíodar ag rince istigh ina cheann, cuimhnigh air. Agus sin é an chiall go mbíonn an bácús laistigh de dhoras ag an ollmhargadh timpeall na tíre agus timpeall an domhain, is dócha. Faigheann tú boladh an bhácúis is bíonn tú ag caitheamh isteach sa bhascaed, caitheamh leat isteach mar bíonn tú, bíonn tú i ghiúmar maith. Ach fuair sé seo boladh an bhácúis, bhí sí díreach, bean a' tí, ag tógaint an. císte amach as an oigheann. Ó, císte breá agus cros breá air. Císte rúisíní, fé mar deirimíd, císte rúisíní, císte breá is dócha go raibh sé déanta i gcomhair na Nollag ag an mbean bhocht. Agus nuair a chonaic sí go raibh dúil aige fear a tae. Ní nach ionadh, ní raibh faic ite aige feadh na lae. Bheir sí ar scian aráin ach go háirithe agus bhí sí chun cuan a chur sa chíste chun é a thabhairt do. Cuan is ea ambaiste, is dócha an-ghairid don ceathrú cuid a thabhairt do, cuimhnigh air. Agus bhí sí díreach ag dul tosnú ag gearradh an chíste nuair a labhair fear a' tí agus dúirt sé, Stad! Ná gearr an císte, loitfidh tú an císte, dúirt sé, mar, mar is eol do chách, má thosnaíonn tú ag gearradh císte atá díreach tagtha amach as an oigheann, bíonn sé an-bhriosc. Is b'fhéidir go raibh smut den gceart aige, ach bhí sé i m'aghaidh á rá, saghas cráiteachán do dhuine ara, bíonn a leithéidí i dtithe, caithfear cur suas leo! Agus stop sí ach go háirithe is d'fhág sí an císte ar an bhfinióig. Agus bhíodar ag caint is ag cadaráil ansan, fan na hoíche, is bhí fear an tae ag caint ar na háiteanna deoranta a bhí sé fhéinig. Ó, bhí sé sa tSín! agus bhí sé sa nInd, mar as san a thagadh an tae agus na rudaí a bhí feicthe aige, ó, na luibheanna lasmuigh den dtae is na, na bláthanna agus na rudaí a bhí feicthe sa tír aige, iontaisí ar fad feicthe aige. Agus tháinig saghas formad ar fear an tí agus isteach san oíche ach go háirithe, dúirt sé, tá sé chomh maith againn, a dúirt sé, tá sé chomh maith againn dul a chodladh. Agus an áit ná fuil ach seomra amháin, an tigh ná fuil ach seomra amháin ann, a dhaoine uaisle, ní bhíonn ach leaba amháin. Ach dúrt cheana gur daoine an-fhlaithiúla iad na hÉireannaigh, agus dúirt fear a' tí, dúirt sé, Cuirfidh mé, dúirt sé, mo bhean isteach go dtí an bhfalla, raghadsa i lár slí agus féadfaidh tusa síneadh laismuigh dhomsa, bhí triúr acu sa leaba. Agus b'in í an leaba mhíchompordach. mar nuair a chasfadh duine acu, chaithfeadh triúr acu casadh, agus an chuma chéanna nuair a chasfaidís tuathalach, chaithfeadh triúr acu arís casadh. Bhí tamall den oíche agus ní rabhadar, ní rabhadar in aon chor, ní raibh aon chor loite de murach thit an codladh ar deireadh orthu agus isteach san oíche, fear an tí an dtuigeann sibh, ní raibh aon leithreas sa tigh, ní nach ionadh, an uair sin, ach bhí fadhb an uisce aige, deir siad gur dúchas é sin, an dtuigeann tú. go mbíonn fadhb an uisce, dúchas is ea é sin agus chaith sé éirí ach ní raibh aon mhuinín aige as fear an tae a bhí lasmuigh é a fhágaint sa leaba in éineacht lena bhean. Mar sin dhúisíodh sé an bhean gach aon bhabhta agus d'imíodh sí amach ina theannta agus ní raibh sí ró shásta mar bhí gála gaoithe agus scríb agus soilse amuigh agus bhíodh sí leata don bhfuacht. Go dtí an cúigiú nó an séú babhta, b'fhéidir go raibh an seachtú babhta ann, stailceáil sí ar deireadh is dúirt sí, 'Ní raghadsa amach a thuilleadh. Táim leata den bhfuacht is ní tá codladh na hoíche bainte agat díom. Mar sin, bhí sé ag tochas a chinn is n'fheadar sé cad a dhéanfadh sé ná chonaic sé an cliabhán cois na tine, an áit a mbíonn leanbh istigh ann. Agus bheir sé ar an gcliabhán agus chuir sé i lár na leaba é ambaist agus theich sé amach. Ag déanamh ar mhaidin ach go háirithe ná bhí an síon agus shéid an stoirm ar fad. Bhí sé ina ghála gaoithe agus anuas díreach, agus an áit, an botháinín go raibh an capall istigh ann, ná thosnaigh an díon ag imeacht den bhothán. mar bhí an síon lasmuigh, bhí sé, bhí sé diamhaireach, agus nách dhúisigh fear a' tí, ná chonaic sé an, an tuí ag imeacht de dhíon an bhotháin. Agus fuair sé oiread preab go léim sé amach, dhearúid sé mar gheall ar fear a' tae, agus léim sé amach, féach a' bhféadfadh sé faic a dhéanamh leis an ndíon, chuaigh sé amach, agus nuair a fuair a bhean imithe é, chas sí dtí fear a' tae, agus ar sí, Inis do Hans. Agus cad a dhein sé? D'éirigh sé is d'ith sé an císte.